anụmanụ na mmadụ inwe nghọta n'ebe asụsụ dị na-ara ahụ ọ na-abụkarịkwa n'etiti anụmanụ nwetatụlụ nghọta na amamife dịka mmadụ nke naanị nke mụnwa maara bụ nkịta nkịta nwetụrụ obere akọ na uche dịka mmadụ o merọ ka ọ bụrụ mmadụ mana ọ nwere nghọta nwetụ akọ na uche ka mmadụ ọ nya kpata na ọ na-abụ mmadụ zụba anụmanụ dịka nkịta obere oge ọ ghọtaba ife ọ na-ekwu mana ị mara ebe ọ nọ na-eri mperi o nwerọ ife ga-emegide ka ọ sụọ asụsụ dịka mmadụ mmadụ nwee ike sụọrọ ya ọ ghọta mana ọ ma asụnata asụsụ dịka mmadụ ee ebe chineke nọ wee kesịa mmadụ wee tube mmadụ ugo na naanị mmadụ bụ ife na-asụ nyanwa bụ asụsụ i nwekwa ike ịrụ ụka na anụmanụ ndị ọzọ na-asụ asụsụ nke fa o m marọkwa agbagha gị ya maka na m abụrọ anụmanụ mana m ga-asịkarị gị na anụmanụ na-eme ụda ị fụgo anyị anachigokwa azụ n'ihe anwa m gwara gị na asụsụ bụ ụda olu anụmanụ dị iche iche dịka enyi dịka ene dịka mgbada dịka agụ dịka ọkụkọ dịka nnụnụ dịka ugo dịka ife dị iche iche i nwere ike icheta dịka anụmanụ nwere ụda fa na-eme ha nwere ụda ma arụrụ ma abụzụ na-emesị ụda mana ụda anwa na-enwe ha nghọta n'etiti hanwa bụ ụmụ anụmanụ nnụnụ beere nnụnụ ibe ya ọ ma ife ọ na-agwa ya mmadụ sụọlụ mmadụ ibe ya asụsụ ọ ghọtara ife ọ na-agwa ya ya bụ na asụsụ bụ ụda olu nwere nghọta mmadụ na ibe ya ji eme gịnị akparịta ụka mkparịta ụka dị n'iche n'iche agwabugo m gị o nwere ike ịbụ azụmahịa o nwere ike ịbụ mkparịta ụka e, e, ịkpa nkata ka e wee nwee aṅụli o nwere ike ọ bụlụ ịgbasa ozi o nwere ike ife ọ sọrọ ya bụrụ ọ mkparịta ụka ka ọ bụ amarọ m ma ife anyịnwa na-ekwu tata ọ balụ gị ulu ebumnobi m ji wee weta nkọwa gbasara asụsụ a bụ maka gị nwa ji asụsụ gị wee na-eti epele maọbụ na-eneda asụsụ gị anya rinne maọbụ na-eche na o nwere asụsụ onye ọzọ ka nke gị mma achọrọ m ka ị chegharịa ka obi gị ka ị tụgharịa obi ọzọ na enwerọ asụsụ ka nke onye ọbụla mma ma ọ bụ ka ya wee nwee ugwu asụsụ niile ra nra anya maka na asụsụ ọbụna na-emejupụta ofu ebumnobi iji wee kparịta ụka ọ bụrụ na o nwee nghọta ị ga-eji nwa ya wee kparịta ụka gị nwa bụ nwa afọ igbo na-eneda asụsụ igbo anya rinne na ọ bụ na ịsụ asụsụ igbo ọ bụ na ị bụrọzị agaracha na ọ bụ na ị bụrọzị apụnanwụ ọ bụ na ugwu gị na ogo ị nọ na ya agbadanatago na ugwu gị akpụgo n'ana achọrọ m ịgwa gị na ọ kwa enwelụ nghọta ka i nwe maka na onye ọbụna na-asụ asụsụ obodo fa ji obodo ya wee na-eko o ji obodo ya eme ọnụ ọ chọọ ka obodo ya kpọta oke ya kwụrụ n'ogo obodo ndị ọzọ kwụ kedu ife i ji wee nachitezi azụ wee sị na asụsụ igbo na-eme gị ọ dịka ị bụ onye ime obodo eche m na otu ọ kara isi wee ka mma bụ na ị jụọ chukwu ọ gịnị ka o ji wee kee gị onye igbo ọ gịnị ka o ji kee gị onye igbo maka na ofu asụsụ igbo anyị a mkpa ọ na-egbo ka asụsụ mba e, spain bụ spanish na-egboro ndị mba spain ka asụsụ ndị awụsa na-egbolu ndị awụsa ofu ebumnobi asụsụ bụ ka e wee nwee nghọta ka mkparịta ụka wee dị ile ka ozi e zikọrịtara wee nwee ike wee dị ile ma ọ bụ na e nwee nghọta ya na ọ bụ na ị ka so na ndị na-ahagoba aka ha elu na ị ma asụkwa igbo na ụmụ gị ama asụkwa igbo m ma asụkwa awụsa ụmụ m ama asụkwa awụsa ha ga na-asụ bekee ị maa na ị na-agba oru i welugo onwe gị na obi gị niile na mmụọ gị niile wee hafee n'aka ndị obodo afụ i che na asụsụ nke fa ka nke gị mma na-agbalụ fa oru ime mmụọ oru akọ na uche